Bene agataus e bene agatadas in custa puntada noa de sa trasmissioni chi oit contai su panorama culturali de sa Sardìnnia andendi a cicai totu is eventus ca funt apariciaus in dònnia bidda, in is citadis, intzandus fintzas a custu momentu. Custa est sa de sexi puntadas de Novas. Eus fueddau eus atobiau a organizadoras e organizadoris de eventus culturalis, de cuncertus, de festival, de poesia, eus fueddau de libburus, de discus, de fotografia e oi si potaus innoi in Casteddu, ma no sceti in Casteddu, poita depeus fueddai de unu festival de literadura, de poesia, chi si fait fintzas in atera in ateras biddas de acanta, intzandus oi fueddaus de su festival Anderas e tengiu su praxeri de atobiai a Anna Cristina Serra, bene agatada Anna Cristina. Bene agatada a tui Miriam e bene agataus a chini E bene agatadas chini est iscutendu si. Gràtzias, gràtzias meda poita oi cun Anna Cristina Serra depeus fueddai de su programma arricu meda de su Festival Anderas chi incarrerat oi, su dexeseti. Su dexeseti. Incarrerat oi e e ita est custu festival? Custu festival si fait mentres Ceraxus, Casteddu, Sant'Aìngiu e atrus logus de de nareus de sa de sa Sardigna E nc'est unu focus però apitzus de sa literadura, de sa poesia, però puru de sa musica. Intzandus conta si unu pagu cumenti, poita est diaderus. Est unu pagheddu seus a nai articolatu. Est articolatu. Propriu cumenti su nomini chi portat, Anderas, caminu. E su caminu nosu scideus cumenti, candu ddu cumentzaus, però non scideus A innui s'at a ingolli, o mellus, si feus unu programma, però agoa meda bortas camminat po contu suu, tandus Anderas est unu festival letterariu, ma est fintzas e medas atras cosas, est unu una criatura, eccu, chi oit castiai no sceti sa litteradura, ma oit castiai sa terra chi dda produsit, oit castiai atras terras, E oit castiai su fueddu. Ocannu esti Anderas cun d'unu cun d'una aciunta chi però ddu fait ancora prus nodiu, boxis de resistentzia. Esti siguramenti po no assolutizai, de no ollu nai su su s'unicu festival Nareus unu de is pagos chi tenit, chi funtzionat in manera perfetamente bilingue. Nosu imperaus su sardu e s'italianu. Giustu.
In sa manera, cioè cumenti chi siant, cumenti co, cumenti funt duas linguas. Chene de unu pregiuditziu. Certu. In is cunfrontus, ne de s'una ma nemmancu de s'atra. Eccu, custu creu chi siat una cosa de importu, poita custu si pagat. Mm, mm, mm, certu. Anna Cristina Serra, ca eh, immagino ca meda genti, ca meda de is amigos e amigas ca si funt sighendi oi connoscint, est poeta, operadora culturali, est giornalista mm, pubblicista, originaria de Santu Asili e residenti in Casteddu. Tui Cristina, Anna Cristina, imperas sa lingua sadra, tui scris prus ca totu in sadru, e intzandus at as traballau meda cun su sadru, as publicau meda libburus in sadru, libburus de poesia, arregodaus callincunu titulu de de is libburus chi as fatu cumenti Su fragu e su 'entu, Follas, Luna cantadora, Lentores, berus Si. Però scrisi e asi collaborau cun giorunalis e rivistas comente po nai L'Unione Sarda, Lacanas, aparicias premius literarius, sesi pati de is premius literarius de sa Sardigna comente su Premiu Ozieri, su Premiu Michelangelo Pira, su Premiu Canne al Vento de Galteldì e insomma faisi unu traballu mannu meda in sa, in sa cultura in Sardigna. Si poita nareus ca est propriu s'impignu po sa lingua e po sa cultura, torru a nai, e po custa terra chi t'ingollit a fai medas, nareus, a essi medas custroxas, eccu, cumenti Poi, no, deu apu scritu e iscriu sceti in lìngua sarda, totu s'atru funt tradutzionis, poita mi praxit a fai fintzas e sa tradutzioni, non seu una talebana, no, sardu boh e bastat, ecco, comenti narat su canonicu Spano, a ischier limbas est sabidoria, e duncas a ndi sciri medas est sabidoria, ma massimamenti, insoma, Depeus tenni presenti sa limba nosta, poita est inguni chi seus crèscias, est inguni su chi s'arribbat comente sienda e teneus fintzas su doveri de dda spaniai custa sienda, no de si dda allogai po nosu sceti, custu po nai, insoma, in dus fueddus poita s'impignu in medas cosas. Tui ses impinnada intzandus custu festival Anderas chi Aparicias tui però cun atras personas, certo, poita tenit una diretzioni artistica ca tui fais cun Duilio Caocci.
Luciana Onnis chi est sa filla de su poeta Faustinu Onnis est sa presidenti de sa Fondatzioni Faustinu Onnis e cun Laura Medda chi est una studiosa de cultura de literadura regionalis est una dotoranda insomma in dogna modu est una impegnada issa puru in sa meda in sa cultura e propriu essendu nareus cuatru cuatru personas cun cuatru storias differentis a marolla eccu però dogni unu de nosu ponit in andera su chi esti non su chi, propriu su chi est e si praxit meda custu diretzione a a quattro cuori a quattro anime a quattro
non funt sceti cuatru concas si cuatru cuatru corus aposta no dd'apu nau cuatru concas ddoi est cussa puru a marolla po podi organizai poita s'organizatzioni Comenti tui scis beni esti una cosa traballosa traballosa. Chi pigada tempus.
Si
propriu però ocannu seus arribbaus a sa de a sa de cuatru edizioni si poita duamilla e bintiduus, bintitresi, binticuatru custa de binticincu E prus andat a innantis e prus si fait saboriu, si nd'acataus nosu etotu, comenti est issa etotu aderetzendu si, poita candu seus partius a marolla ddoi est sempri, no, tui pagas sempri sa, s'inesperienzia Agoa prus andas a innantis e prus registras. Claro, depis cumenti agiustare il tiro, dogniorta. Po nai, sa de ocannu, una cosa chi mi 'enit a conca est chi apu, furia nendudì prima, per esempiu, ca ocannu abereus e serraus cun sa poesia, cun duas boxis importantis meda de sa poesia, Fabio Pusterla, propriu oi, E Ida Travi serrat su cincu de meseidas. Est unu unu festival chi durat giai duus mesis. Unu unu programma aici arriccu ca candu mi dd'as mandau apu nau, wow, ita bellu, poita nci est nci nd'est po totus diaderus, po po is amantiosus de sa literadura, po is amantiosus de de sa musica, de sa poesia, de su teatru, de su cinema puru. Sì, est berus, poita donni' annu moveus e naraus no, ocannu mancai provaus, ddu feus prus piticu, ddu feus de tres dis, cuatru dis, cumenti su prus funt no is festival poita organizai unu festival e invecias non nci arrennesceus poita ca teneus sempri Comente chi ddoi fessat sempre prus cosa de nai o prus cosa de biri, prus cosa de amostai e duncas no, però seus cuntentus ecco de custu e finzas su fatu chi siat partiu de Ceraxus, cumenti Faustino Onnis no ite Est gràtzias a sa figura sua puru, massimamente, chi est nàsciu totu custu, poita Faustinu furiat de de Santu 'Èngiu e biviat, cioè biviat in Ceraxus e furiat, insoma, teniat custas duas mamas, comenti narat issu. Est po cussu chi movit de Ceraxus, poita sa fondatzioni De Faustino est insoma una fundatzioni chi ddoi est su cumunu de Ceraxus puru ddoi funt duas universidadis insoma ddoi est Luciana Onnis chi deu nau sempri dogna poeta iat a bolli unu fillu una filla cumenti a Luciana ca poi agoa no sceti at apoderau biu sa sa memoria de su babbu ma est stetia bona a dda torrai a pondi in giogu. Mm -mm.
Ah, intzandus po custu su festival tenit custa dimensioni difùndia, spaniada me in su territoriu. Si, ocannu passau po nai seus andaus a domu 'e Gramsci, e seus andaus a Seneghe In domo 'e Gramsci, in Ilartzi o in Abas? No, in in Abas, comenti nas tui, Ales. Certu, in Ales, in Abas, ca nc'est sa domu nadia de. Certu, e agoa issus funt benius a innoi, eus biviu momentus de grandu emotzioni, poita sa poesia Est su fueddu chi manixau comenti si spetat tenit una grandu tenit una grandu unu grandu poderi e mi seu emozionendimi immoi puru a ddu pentzai.
Ddu sciu
ti cumprendu.
E seus andaus a Seneghe e eus fatu sa tradutzioni de una parti de s'opera de de Crocetti de Nicola Crocetti, si de Nicola Crocetti, insomma menguni puru e insomma est unu festival chi tenit acapius cun atrus festival puru cun atrus logus, cun atrus festival cun atrus associus, cun atrus associus, si po nai ocannu ma is atrus annus puru sa collaboratzioni cun sa domu de de de Gramsci de Ales est una chi imoi mi m'arregordu ma cun sa fondatzioni Parodi, Andrea Parodi Valentina insomma e cun dialoghi di carta insomma est e donni annu si nd'aciungit cacancunu deo moi domando scusa a is chi seu scarescendumì ma po ndi nai cacancunu però po cumprendi sa dimensioni puru manna de custu festival no sceti poita tenit unu programma bellu arricu ma poita propriu tenit Immoi est ponende arrèxinis in meda atrus logus e nci funt intzandus personas ca ddu sighint poita podint andai anche funt, poita bivint in atrus logus. No certu, poi un'atra cosa importanti chi cumenti a nai donnia tanti s'incrarat a su festival cosas noas, Po sa primu 'orta nci at essi su, nosu seus giai andaus a Venezia po su Festival en palabra en el mundo e issus ocannu 'enint a innoi, duncas finzas in una dimensioni, nareus, internatzionali, poita tocat a s'aberri e teneus finzas, insoma, in su cadasciu cancunu bisu acapiau, ai custu, ai custu su tipu de andera, po abarrai in su in su tretu de su nomini. In sa terminologia de su de su nomini. Ma andera, cumenti est nasciu? Cumenti si seis postus a pentzai custu festival? Una dì eis pentzau, ddu tzerriaus andera, anderas, unu festival ca pighit caminus diferentis, ca si portit de dogna parti po scoberri atras esperientzias, storias, culturas però E pensendi, mancai eis tentu callincunu esèmpiu, callincunu puntu de unu modellu, o pensendi fintzas a foras de sa Sardigna? No, eus pentzau a su chi furiat giustu e su chi s'iat a essi praxu a fai, fintzas unu pagu a bessiri, a camminai e a biri su chi su chi agatas, cumenti apu nau primu, no, duncas donni annu Candu feus sa programmatzioni, certu ddoi funt novidadis editorialis prima 'e totu no, chi sighiant e chi depeus e chi 'oleus fintzas no sceti tenni in contu, cioè ponni in su logu chi minescint, in su postu chi minescint, duncas unu pagu cussu, poi de cussu si passat a fai atrus arrexonamentus ocannu boxis de resistentzia chi poi est fintzas Nosu feus fintzas un'anteprima de su festival, poita pentzàus chi siat unu pagu comenti candu si traballat sa terra, po po abarrai in tretus nostus, no tui dda traballas, dda seminas e agoa bellu a bellu arregollis e de inguni torras a seminai. E no est po cumbinazioni chi nosu ocannu dd'eus bòfiu cumenzai in sa domu de in sa presoni de Ettore Scalas de Uta, nosu eus cumentzau inguni, quindi su sinnali est craru. E poi insoma eus fatu unu unu spetaculu teatrali, eus arregortu su tanti chi si srebiat po aberri una postazioni de lettura po is chi non nci binti, po nai, no? Duncas, est unu festival de leteradura, ma est fintzas medas atras cosas, eus presentau su libru Il candidato, chi insoma si dd'eus a chistionai chi castiat ita est sucedendi in custa terra, rinnovabili e non, insoma, tanti po nai, no? Totu su su chi funt fendi, ddoi est unu doveri Eccu, nosu biveus fintzas Anderas, comente unu doveri chi teneus, chi teneus donniunu de nosu, de castiai su chi est succedendi. Nosu ddu feus aici, però est ca donniunu dd'iat a depi fai a modu suu. Eccu, custa est sa manera nosta fintzas de donai unu contributu e però de andai a fora puru, de castiai, de si ponni in giogu, de si ponni in relata cun is atrus.
Intzandus nc'est fintzas una punna de impinnu prus politicu, depeus nai. Si.
Poita cun sa literadura, cun sa, cun is boxis si podit arribbai a nai cosas ca, ca tenint unu pesu politicu.
Siguramente.
Forti, pruscatotu in custus tempus chi seus bivendi, ca non funt
bellus meda. Intzandus tocat a ponni s'acentu fintzas in custu aspetu, in custa dimensioni de sa literadura. Assolutamente, certu, nosu giai de ocannu passau su propriu eus fatu un adobiu cun sa poesia de sa Palestina, ddu torraus a fai ocannu, dd'eus fatu, is atrus annus eus adobiau ateras realtadis, insoma, chi, o poita

Giustamenti e a marolla interessaus a is chi funt is grandus temas de su mundu e de sa resistentzia chi nc'at a bolli po chi is cosas andint in bonu.
Chi 'olis fadeus una spètzia de panoràmica de su de su programma e nci presentaus passu passu is nòminis, chi 'olis, is logus. Tui naras ca mancai lassaus unu pagu de suspense, ca calincunu nòmini ddu podeus nai. Mancai ddu podeus nai calincunu nòmini. E po nai, eccu, eus nau. Eus nau Fabio Pusterla. E Ida Travi, chi funt, nareus, Is colunnas chi aberint e serrant, ma in su sensu ca est importanti po nosu chi siat sa poesia chi aberit e chi serrat. Aintru de custu ddoi at unu muntoni de ateras cosas, is nominis chi mi 'enint a conca, Giacomo
cun Giacomo Mameli, cun Sergio Rizzo, ddoi est Elena Ledda cun Ottavio Nieddu, ddoi est po sa poesia in lingua sarda Antonello Bazzu, ocannu, ma atrus annus ddoi aiat istetiu atrus medas atrus poetas, Nanni Falconi, eccu su chi mi 'enit a conca ocannu eus tentu in s'anteprima Joyce Mattu po arrexonai a intru de sa sacralidadi de custa terra, poi in su programma chi ancora depeus, ddoi funt centu annus de Faustinu, donnia annu nosu eus riservau fintzas una Cent'annus cun Faustinu, giòvia su bintitres. Si, giòvia su bintitres, cent'annus cun Faustinu, ddu at ai duus documentarius chi dd'arregodant, ddoi at ai contributus liberus, però eus tentu in custus annus totu nominis, totu, insoma, parti de is nominis mannus de sa literadura in lingua sarda, Benvenuto Lobina, Ocannu passau eus tentu a Aquilino Cannas e circaus de fai, eccu, Ida Travi at inventau unu bellu modu po nai, circaus de fai memoria e dimenticanza, in su sensu dimenticanza de custa cosa chi nosu depeus preni e custas duas cosas traballaus, cioè no si scaresceus de chini est passau, ocannu ddu at essi Sergio Atzeni, ddu at ai unu seminariu apitzus de Sergio Atzeni, ddoi at ai laboratorius in in is iscolas, poita nosu castiaus meda is iscolas, de diversu ordini e gradu
Custu ti 'olia preguntai, custu custu accapiu, custu liongiu chi teneis cun is iscolas, aundi si faint custus laboratorius? Funt iscolas de Casteddu?
Tandus is laboratorius si faint ocannu, poita poi candu nareus allora in Santu 'Engiu ddu feus donni'annu e poi ddus feus in Ceraxus in su liceu E in is iscolas, insoma, in is pipius de, imoi non m'arregordu cali iscola siat, comunque de Ceraxus. Ma de is pipius piticheddus? Si, de pipius, in is elementaris. Ah, sa primària, duncas, ok. Si, si, si, si. E però donni annu, insoma, circaus de si ponni fintzas de acordu cun is iscolas, poita a nai sa beridadi, in sa scola puru E calincuna 'orta ddoi at tempus chi depit rispetai, depit presentai totu unu muntone 'e cosa prima, quindi calincuna 'orta cioè no sempri totu is iscolas podint essi disponibilis, però ecco est una cosa importanti custu de de is pipius e de is piciocheddus
Certu, e cumenti. Tonino Oppes ddoi est, Occanu puru, eccu un'atra, un'atru nòmini. Nominis funt, funt medas.
E su programma est, est arriccu. Sì, is Lucido Sottile. Lucido sottile, e 'olli arribbai propriu a custa componente, nareus, femenina de su, de su festival, poita teneis custas boxis, custa, nareus, Custa presèntzia de de fèmias ca est bella, ca est de importu e tocat a dd'arremonai ca insoma impari a issas apuntu sì teneus teneis a Elisa Medda chi fueddat cun Duilio Caocci, cun s'assòtziu culturale Labor E in arte donna, presentant In Arte Donna. Cioè certu, cincu artistas chi funt insoma non nareus propriu cumentzendu però chi depint ancora fai caminu ecco, Elisa Medda chi poi est finzas e sa chi curat, poita est berus ca unu festival est importanti s'anima e Totu su. Però poi in tempus comente e custus est importanti fintzas e sa comunicatzioni, Elisa est sa chi sighit fintzas e sa totu sa sa storia online no de social media manager si podit nai e Francesca Zoccheddu chi sighit invecias sa s'ufficio stampa, funt totus figuras importantis po chi su festival insomma bengat, caminit in una certa manera. Torrendu in Arte Donna sì funt cincu artistas chi ant a esponni e chi accrescint, faint crèsciri ecco sa sa s'offerta culturali de su festival e chi 'etint bellesa a su festival poita sa scumissa E cussa puru est una scumissa apitzus de sa bellesa chi su mundu si depit torrai abituai a castiai.
E cumenti deu fia castiendu meda su programma poita ddoi funt unu sciacu mannu de eventus de atobius in programma de innoi de imoi fintzas a su cincu de su cincu 'e meseidas intzandus teneus ndi teneus de atobius po partecipai. Intzandus custas initziativas dedicadas a s'inclusione e a sa disabilidadi visiva. De Antonai, certu. Intzandus custu puru, custu aspettu puru de donai, de ponni s'atentzioni apitzus de una cosa che che no esti, nareus, che nc'esti realmenti, però però tui, mancai no in medas ddi ponint s'atentzioni custa in custu aspetu.
Poita s'inclusividadi est una cosa chi depit fai chi depit essi in sa vida de nosu de dònnia dì totu, cioè si riguardat totu, fintzas is bias chi non funt postas beni e ancà sa genti non podit caminai, po nai, no. Deu seu essia custu mengianu cun netixedda mia chi tenit unu mesi e in is bias de Casteddu non si podit caminai, una carrotzina, e tui pentzas chini Depit bessiri in carrotzina. Depit bessiri in carrotzina o mancai non ci biu. Eccu, si riguardat a totus e custa est una cosa chi nosu nci teneus meda, eccu, s'inclusioni, ma fintzas e medas atòbius chi feus, funt tradusius in limba LIS po chini no intendit, nosu custu ddu feus sempri. Circaus po su chi si podit de eccu de de tenni anderas de anca podint camminai unu pagu totus. Eccu, anderas cumenti sinonimu de linguagius, de no sceti de de camineras, de caminus differentis, ma propriu de di essi, de linguas, de maneras de s'espressai, de maneras de de de finzas de cunsiderai s'arti de dda bivi. sa literadura, poita no podeus donai nudda per scontatu.
No, assolutamenti. E custu est, nareus, unu primori de custu de custu festival. Si, a nosu si fait prexeri custu poita diaderus dedicaus praticamenti totu s'annu, eccu, a pentzai, a circai, a cumprendi, a circai de ddu fai potzu nai Miriam a tretu de umanidadi, poita si parit ca custu mundu no siat andendi meda e parit chi siant fendi unu mundu non a dimensioni umana. Nosu circaus de resisti, po custu puru boxis de resistenzia. E beh mi parrit giustu Seu pensendi si depu imprassai custa custa resistenzia e certu, custa e si fatzo biri unu custu est unu cuaderneddu chi eus fatu in is passadas editzionis de de su duamilla e bintitres, eia, bellixeddu meda poita unu podit ddu podit imperai po scriri po pigai apuntus Candu est partecipendi a unu atòbiu o chi est istudiendi insomma, de imperus medas. No, certu, circaus de fai, circaus de fai, nd'eus fatu fintzas diversus, su duamilla e bintiduus, su duamilla e binticuatru funt diversus, deu imoi ddus apu spaciaus, no ndi tenia aturu, ma circaus de fai fintzas cancuna, cancuna strina chi benit a s'agatai, fintzas po amparai unu pagu, cumenti, insoma Aici a discansu puru, ecco. E chini est su pùbricu de de Anderas? Custu dipendit unu pagu fortzis de is atòbius ca ci funt in programma. Si, certu.
Intzandus mancai genti ca est prus interessada a sa literadura, a sa poesia. A sa poesia, a sa poesia cantada, nosu eus fatu, mi parit chi siat ocannu passau, un'atòbiu fintzas poita un'atera cosa chi castiaus est a is parìcias formas de poesia, no, sa poesia a tavulinu poita teneus su sa Fondatzioni Onnis tenit fintzas su premiu intitolau a Faustinu, no, e fintzas sa poesia chi ospitaus ma fintzas is ateras formas de poesia, sa poesia improvisada, no, ocannu passau eus fatu una unu cuncursu fintzas po sa po is sa poesia cantada a sa moda campidanesa e cussu ddu iat genti, ma meda, ma propriu meda.
Dai. Giovunu puru. Ta bellu.
Eh, po nai. Duncas su pubblicu certu est si pratzit a segundu de de is gustus, a segundu de de s'edadi, però depu nai ca funt abastanza, ca seus abastanza sighius, eccu, ca siat. E nc'est una bona resposta de su pubblicu, nareus. Si, si, si, certu, poi tocat a cunsiderai fintzas ca Nci at cosas medas po bona sorti, duncas fintzas a iscerai meda bortas est dificili, però dai no no no si chesciaus, si andat beni, eccu, poi certu s'impegnaus sempri po fai una offerta chi siat sempri prus, in italianu s'iat a nai, appetibile,
Ca si, ca ca potzat atrai sa genti. Si, poita est dificili, est meda dificili a si.
E apu cumprendiu. No, a si. A si manigiai.
Si, poita depit tenni presenti medas cosas, finzas de totu su chi ti insoma ti ingiriat, però per esempiu, su spettaculu chi eus fatu Totu is piciocus de Casteddu 'e susu, parit chi siat su teatru fu prenu, su teatru de Ceraxus est mannu e fu prenu, prenu.
is atòbius de is de is librus a su propriu dipendit poi finzas de is diis, de ca nci arruint, insoma, però.
Poita si fait, no teneis una dì Pensada no, su festival, su festival si podit fai su lunis, si podit fai su, su giovia.
Eh, chi tui organi, però is adobius in is iscolas depint essi fatus a marolla, in i dis, in i dì de fatu, no. E calincuna atera cosa puru poita tocat a biri cumenti tui nci dda depi, dda depis aderetzai aintru de un'atera arretza puru.
Però non nd'at, insoma Deu fia castendi fintzas a is logus de su festival, poita est inghitzau cun sa biblioteca comunali de Ceraxus, nci at a essi sa facoltadi de studius umanistici de s'universidadi de Casteddu, sa biblioteca de Santu Ingiu, su teatru Massimo cumenti as nau, Casa Cara, in Ceraxus, insoma, funt logus, va bè, su liceu, is atobius, is laboratorius in iscola, cun is piciocheddus e is piciocheddas de sa iscola,
ddoi funt, ah, nc'at a essi puru Giuseppe Corongiu ca presentat Gherras, in Casa Cara, cun Carminu Pintore, intzandus, si, si, si, no, no, certu, est A parti appuntu is operas de poesia, poi deu apu fatu cun sa poesia poita po mimi est s'amori prus mannu, sa passioni, su faghi cun is fillus e is nepodeddus mius est s'amori prus mannu e a marolla cumentzu cun cussu, però ddoi at appuntu operas de narrativa, ddoi est Alberto Capitta cun La pastora, duncas insoma ddoi est Katia Fundarò torru a nai s'oferta est manna e mancai no dd'eus mancu nada totu no dda naraus mancu totu a marolla su mancu iant si biri lassaus unu pagu no seus ponendi seus lassendi brava unu unu pagu 'e farinalla po chi sigant sa ia s'andera po nos agatai seus ponendi seminis inguni aici po poita aici si sighint e sighint su festival aundi podint andai Aundi s'agatat custu custu programma? Aundi si ddu podeus agatai, po ddu legi totu? Beh, in su situ de sa Fondatzioni Onnis, ma poi nc'at pròpriu unu situ Anderas chi curat pròpriu Elisa Medda chi est agiornau de totu, de totu su chi eus fatu e de totu su chi depeus fai puru ocannu, deu torru a nai, domandu perdonu a is chi no apu tzerimoniau, ma meda po, cioè veramenti est diaici ottentu Alberto Masala, un atru poeta chi mi 'enit a conca.
Mannu.
Mannu. Patadesu.
Eh si.
Però boloniesu finzas. Patadesu ma issu sta eia issu moi est a Bologna giai de de ora, ma Alberto est sempri est sempri mannu, insoma. Si ma poi Alberto est un'amigu ca a parti ca benit sempri in Sardigna cun praxeri poita in su sardu. Si no no poi bastat a ddu tzerriai. E benit cun praxeri Si. E nc'est callincuna callincunu ospiti che a tui e a is atrus si iat essi praxu a cumbidai però no est stètiu possibili, mancai no po cust'annu no est possibili, mancai ddu teneis in su cadasciu po po un'atra editzioni. Ma depu na.
Callincunu ospiti mancai strangiu chi si iat a praxi a cumbidai. Ma depo nai ca fintzas a immoi, si, est beru, seu pentzau ca cancuna, però mancai no ddu fatzu su nomini poita mi dispraxit, in su sensu ca funt stetius impedimentus logisticus prus chi atru, eccu. Spereu chi si potzant averai de po innantis po s'annu chi 'enit Però depu nai ca insomma is chi eus cumbidau funt cussus chi eus bofiu e torru a nai candu si fait sa programmatzioni certu unu ponit in sa mesa meda nominis poi tocat Comenti caminas, manu a manu, insoma, sa cosa si si fait de sei. Eh già, sa cosa si fait de sei e sa cosa si sighit mancai a deretzai e cumenti pensais ca potzat sighiri, ca potzat Che si potzat amanniai custu festival me is editzionis. Unu pagu cumenti fui narendu de primu calancunu bisu in su cadasciu ddu teneus e chi est acapiada acapiau propriu a una a un'àndera chi adòbit sempri de prus fintzas nareus is populus chi podint bivi cunditzionis cumenti e sa nosta E poita unu pagu pentzaus comenti narat Maria Lai no, s'arti est unu unu paràcua anca ddoi podint capi totus e aintru de cussu paràcua is diversidadis funt is arrichesas chi agoa ti permitint de de traballai po unu mundu prus prus a mesura de omine che de feminas de bideas ndi teneus medas poi tocchet a biri poita incuni ddoi at atteras cosas chi depeus tenni presentis poita po ddas as podi cuncordai po ddas as podi fai però deu deu e nosu seus fiduciosus poita candu su spiritu est bonu Totu s'atru s'aderetzat po contu suu. E candu nc'est sa gana de fai is cosas, candu nc'est unu bellu grupu de personas chi traballant impari po fai, po apariciai is cosas cun una bella, unu bellu entusiasmu.
Fintzas cun sa diversidadi chi si podet nai, torru a nai Poita meda bortas unu podit pentzai ddi narant e festival letterario de de degli autori e delle autrici, lettori e lettrici, ma esti, po comenti dda pentzu eu, no sceti eu, e meda de prus Poita deu ddu pentzu fintzas po sa poesia custu, no est, no podit essi sceti fueddu, depit essi unu fueddu prenu, chi a cosa si prenit, però de su chi tui ddi ponis a fai e aici po mimi est sa letteradura puru, poita chi tui poni chi fessit unu festival letterariu de presentada de libbrus o de cosas nareus intellettuali E totu s'atru non nc'est? No esistit? Ecco, a mimi custu non mi praxit, mi praxit s'unu e s'atru, no a mimi sceti, ma boh, a is collegas mius puru giai chi seu de acordiu apitzus de custu, ma fintzas a tenni a ponni in giogu fintzas is cumpetentzias de chini meda bortas non tenit sa possibilidadi de ddas ammostai No? Eccu, duncas is iscritoris de su logu, eus fatu cussu puru, presentau iscritoris, artistas chi faint o laboratorius, chi fintzas est unu modu, no sceti po amosta, po amostai, ma est a s'adobiai, fra issus de inguni podit nasci un'atra cosa. Eccu, custu spiritu Custu spiritu si ghiat e intzandus si portat a arrexonai a ponni impari totu custus nominis, custus atobius. Totu custus atobius e totu, dd'as giai nau prima tui, ddoi est s'universidadi, ma ddoi est fintzas sa presoni, su presoni, cioè ddoi est sa sa biblioteca, su teatru, ma ddoi est fintzas sa scola de is pipieddus o in dogna modu insoma atras atrus logus chi castiant un'atra realtadi, no ddoi at sceti s'universidadi? No, beh, nci at a mancai. No?
No. O sceti is nominis de is iscritoris prus mannus chi funt arribbaus e chi si fait prexeri chi ddoi siant. Ma ddoi nd'at atru puru chi funt a su pròpriu. Però su sinnali est de fai de fai ascutai boxis ca funt mancai incarrerendi immoi. Ca ancora sa no tenint una boxi. Dd'eus presentau a Mantega cun Annile chi est bravu, bravissimu e cumentzendu, at giai cumentzau giai de unu pagu, però ddu nai, insoma, est unu piciocheddu. si podit nai. Est unu giòvunu. Eh, ddoi at cancun'atra femina comenti a tui, chi depiu presentai, tui no boliast a ddu nai, ma deu deu fui una signora, una femina brava, chi at fatu unu traballu importanti, apitzus de una parti importanti, de sa sociedadi nostra, una parti chi est bessindi in aforas giai de unus cant'annus, ti ndi ses ocupada. Giai de una bella pariga annus. De una bella pariga. Bella pariga. Eh si meda, però una bella pariga 'e annus chi nci nci funt ofius po chi custa carrera puru s'essat afortiada. Eh certu. No est una cosa.
No Dònnia tanti immoi, è una cosa. Est una cosa chi immoi est prus forti, est prus connota, est prus spagnada, non sceti de sa Sardinnia apustis nci funt bessius e funt crescendi poita is nominis de su cinema in Sardinnia funt. E a si nd'ocupai cumenti as fatu tui, castiendu fintzas a intru de. No donau nudda per scontatu. No. Totu casi insomma.
Eccu, va bene. Gratzias po ai arremonau puru. No, gratzias a tui chi dd'as fatu e fiat doveri a a insomma a ddu fai e però s'atòbiu ddu feus in s'universidadi. Va bene. Eh certu, torraus torraus a domu. Su binti.
Su binti, su binti.
Su binti, no naraus s'ora, poita aici si ddu circant su programma, a ita ora est, bideus chi funt stetius atentus, atentus a s'ascurtai, però eia giai. E imoi ca in su cinema funt bessius giai una bella pariga 'e titulus puru cust'annu, e imoi nc'est unu filmi apitzus de una storia, chi est custa de Ovidio Marras,
At a bessiri custu, est bessiu custu filmi La vita va così de Riccardo Milani, deu fia ligendi giai una pariga de articulus apitzus de custu filmi, de sa rapresentazioni de custu, de custu omini e de sa Sardigna, e puru puru de sa Resistenzia, e de sa Resistenzia, e deu seu curiosa meda de ddu biri custu filmi, poita apu ligiu cosas ca mancai m'agatant de acòrdiu po sa mirada chi tenint, seus sempri castiendi, fueddendi de diretoris, de registas chi benint de foras. Si est beru. Intzandus depeus biri cumenti issus si castiant. E deu de Milani apu biu un rombo di tuono. Nel nostro cielo un rombo di tuono, fatu de custu apitzus de Gigi Riva. E deu apu biu cussu e depu nai sa beridadi ca poi est una cosa chi mancai, insomma, podit essi chi no funt Siant totus de acordu, ma a mimi sa castiada chi issu at donau fintzas certu a la legenda Gigi Riva, ma tanti ateras cosas puru, eccu po essi unu de foras non m'est dispraxu. T'est praxu?
Nareus eh si, certu, aici cosas ca ti funt praxias e ateras no, però custa parti nareus acapiada a sa industrializzazioni de sa Sardegna chi issu dd'apat Tzerimoniada e apat fintzas nau, Comenti funt sucedias certas cosas, no m'est dispraxu. No t'est dispraxu. Ma scisi cumenti a bortas a biri cumenti si castiant si binti is atrus mancai s'agiudat unu pagu a su mancu po arrexonai apitzus de u' antra mirada, de u' antra arrexoni chi faint foras de sa Sardigna, però Pustis teneus sempri custa immàgini de su de su pastori, de su becixeddu sadru, ca est sempri acapiada, sempri istereotipada, sempri, intzandus, depeus ancora bessiri de custa immàgini unu pagu colonialista, coloniali, de sa. No, cussu cussu de seguru, no, ma custu, va bè, imoi chistionendu de de de de de Rombo di tuono est ca est medas Tifosos, medas innamorados de Gigi Riva comente ddu seus totus, castiaus sceti sa parti calcistica, no castiaus poita medas cosas funt sucedias, no nau po Gigi Riva, in su mundu de su palloni, in Sardigna, comente no castiaus, imoi s'arrexonamentu s'at a fai prus mannu, nosu nanderas circaus de afrontai cussu puru, eus a circai antzis de ddu fai mellus puru, apitzus de su turismu. Ah, eis a fueddai de custu tema. Ddu teneus, ddu teneus in su cadasciu, po nci po nci po ddu arrexonai, no po donai arretzetas o po no donai, ma seguramenti si seus acataus totus E tandus est unu doveri a ddu castiai, comente unu doveri a castiai sas palas eòlicas e sos pannellus fotovoltaicus ita funt fendi, ita 'onant, ita no donant, a castiai. Duncas insoma, s'arrexonamentu.
E insoma nci nd'est, nci nd'est e su consillu intzandus est de sighiri su festival Anderas de su dexiaseti de Ladamini fintzas a su cincu de su mese 'e idas, unu programma arricu, ma meda arricu, chi agatais in su giassu de su festival e in sas retzas sotziales de su festival, intzandus inguni si podeis andai e si pigais s'appuntu de candu est s'atobiu, aundi est e andais a agatai Anna Cristina Serra, Duilio Caocci, Luciana Onnis e Laura Medda e is atrus ospitis chi ant a fai su festival impari a issus. Gratzias meda Anna Cristina Serra po custa bella arrexonada e chi abarras unu pagu innoi circaus de arrexonai unu pagu apitzus de is eventus chi s'abetant in Sardigna a partiri de custu acabu de xida e poita imoi de Casteddu moveus a Pompu Poita nc'est un'eventu custu domìnigu ca si tzerriat Fromentu. Ah. Fromentu est su lievito, no? Eh sì. Su, po fai su pani.
Est un'eventu dedicau a su pani, a s'arti de fai su pani. Intzandus, eh, domìnigu, in Pompu, custu eventu fromentu ca est sa festa de su pani e de is trigus antigus de sa Sardinnia. Intzandus una dì dedicada a s'arti de fai su pani, a is panaderis, a sa laurera e fintzas a sa traditzione de sa coxina sadra. At a essi una dì bella poita si potat a bisitai unu logu ca est Pompu, piticu, una biddixedda pitica me in sa Marmilla, però in unu territòriu bellu meda, intzandus podeus bisitai butegas, is laboratòrius de is artigianus, podeus bisitai su nuraxi Santu Miali ca est inguni in su territòriu de Pompu, insoma una dì po totu sa famìllia, no sceti po papai, ma fintzas po si fai cancuna cancuna bella passillada. E ddu scis ca custu domìnigu si serrat su fèstival Tra sardo e profano, oltre il mare e la Sardegna, ca custu fèstival ddu fait Symponia, s'assòtziu Symponia, eus tentu òspiti a Jonathan Della Marianna chi s'at fueddau de su programma mannu meda de custu fèstival, e is spetàculos in programma nci funt ancoras, oi a is sete e mesu Alex Flu, Bal Folk, insoma funt essi immoi, Bal Folk cun Mimmo Morello e Mario Moragas e Balla a sighiri cun Luca Schirru, Tonino Macis e Jonathan Della Marianna, Lupus in Fabula, no podiat mancai, cras is sete e mesu, sempri a is sete e mesu, sempri in Casa Saddi, in Pirri, sete e mesu s'eventu Mami, Balla Sardigna e Dulcis in Fundu Dominigu sempre is sete e mesu, Mimmo Morello e Filippo Stilo Duo ca funt faint musica tipicas de sa Calabria e Arrepicus cun Francesco Morittu, Stefano Colombelli e Carlo Pusceddu. Intzandus ant a serrai issus baddendi e sonendi custu su programma de su festival Tra Sardo e Profano. E e funt tres biddas, nosu fueddaus ancora de Autunnu in Barbagia, Autunnu in Barbagia ca est sa s'arrassigna de eventus ca si portat a connosci is biddas, is traditzionis de is biddas de sa Brabaxa e custa cabudexida funt tres i biddas chi aberrint is ennas insoru po craramenti donai a sa genti s'oportunidadi de scoberri is traditzionis is culturas insoru, Brevi Orgòsolu e Sòrgono, e donniuna cun su patrimòniu suo, de stòrias, de traditzionis, de màndigus e de logus de visitai. Intzandus su calendàriu cumpletu, cumenti donni annu, s'agatat in su giassu Cuore della Sardegna punto it e inguni si agatais fintzas is eventus imbenientis. e sa musica torrat puru in Casteddu in sa sala de su Palazzu Reggiu cun sa dexioto edizionis de sa rassigna Cuncertus in Palazzo Reggio organizada de s'Assotziu Culturali Musicali Ennio Porrino de su Masu chi tenit sa diretzioni artistica de su maistu Ignazio Perra de su cincu de su mese 'e Ladamini fintzas su noe de su mese de Dogna Santu e ci funt cuatru atobius a intrada a intrada libera a intrada no si pagat e chi ant a donai a su pubblicu nareus unu viaggiu sonoru s'opportunidadi de ascurtai musica chi chi passat po una bella pariga 'e seculus de su rinascimmentu finzas a sa musica de oi e intzandus incontrendi finzas atobiendi finzas sa tradizioni musicali sarda. E serraus, nareus, custa custa agenda castiendi fintzas a ispetàculus po is pipius, poita in su Teatru Cìvicu de Sinnia nc'est in carrera de custu domìnigu s'arrassigna Teatro con mamma e papà, ca si portat po una bella pariga 'e mesis andai a teatru cun is pipius prus piticus, a partiri de tres annus, ca est una cosa de importu Ddus potai a teatru a biri ispetàculus po issus, po issus e po is famìllias e s'inghitzat intzandus custu custu domìnigu a is cincu e mesu can cun su spetàculu Una merenda da paura de su Teatro P. Nci funt Ada Roncone e Francesco Rizzo cumenti atoris in su in su spetàculu e sa regia est de Pierpaolo Bonaccurso e de Greta Belometti, intzandus no si ddu perdai, si potais is pipius a biri custus spetaculus, e deu s'arragodu ca cumenti cumenti sempri chi 'oleis a sinnalai eventus in programma chi seis apariciendi, de cali si siat eventu si podeit iscriri a sa mail eventus rts novas sitzigorru gmail punto com, dd'agatais fintzas innoi in basciu, E deu si torru gràtzias po s'atentzioni, po s'ai sighiu fintzas a immoi. Torru gràtzias ancoras a Anna Cristina Serra che m'at acompangiau in custa custa puntada de Novas e a Majora po po su festival Anderas. Gràtzias a bosatrus, si torraus a biri cida chi 'eni cun un'atra puntada de RTS Novas. Bonu merì.